an bɛ foli ani tanu ani barikada ani waleɲumandɔn an b'a kurakuraya ni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma aw minnu bɛ mali jamana kan wali aw bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya i k'a dɔn k'a fɔ nin ye an sigilen ye aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kɔnɔna na jɛmukan min n'an k'a ma dɔnni kɛnɛ hakaja a to dunkan na an k'a ma ko dɔnni foroba gende kɛnɛ walasa ka se ka dɔnnikɛlaw ta dɔnnikɛla fɛn o fɛn bɛ yen ko a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka se ka tiɲɛ dɔ di hadamadenw ma mago dilan siratigɛw fɛ o ye anw ka baara an'an ka cɛsiri o kosɔn an ye pazi barikama damadɔ wele ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ kabala ka studio lahawta kɔnɔ nin tuma kɔnɔ an bɛ dirɛkiti la an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ pazi ninnu si kelen kelenna kan hakili la bɛɛ b'a kunkolo dɔn ni pazi ninnu kelen kelenna kan nka o la an b'a daminɛ an bɛ studio yɛrɛ min kɔnɔ n'o ye kabala media ye an bɛ foli di a tigi ma ka bɔ yan nin nɔ fo a sigiyɔrɔ la o tɛmɛlen kɔfɛ bɛɛjɛ media an ma ɲinɛ a kɔ n'an bɔra ale la gandhi malien bɛɛ lajɛlen bɛ pazi in fana lakodɔn an bɛ don min na i ko bi fo ka se teriya media ma nin media damadɔ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni media wɛrɛ minnu bɛna ja sɔrɔ waati nataw la ni ka se k'a bila diɲɛmaa ɲɛ kɔrɔ an bɛ aw fo dan tɛ foli min na o kadara kɔnɔna na i k'a dɔn an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an karamɔgɔ don sidi babaji sidi babaji ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko sufi mori an b'a bila a bɛ foli kɛ filɛbaaw la baara in an bɛ se k'a nun don telimani na sidi ni ɲantuma Ma somɔgɔw bɛ di? Foli di filɛbaaw ma. O la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan farafinna ani farajɛla an kanubagaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye o ye dakuruɲɛ damadama ye ka di bɛɛ ma inshallah tabarikala Sidi Babaji an y'i bisimila kabala ka studio lahawta kɔnɔ bi walasa n'i ka se ka masala dɔnni kan n'i ko dɔnnikɛbaa a bɛ mago dilan de kofɔ bɛɛ ko min tɛ se ka kɛ an hakili la dɔnnibaaw de bɛ se k'o kɛ sanni an ka taa dɔnni kuma nɔfɛ dɔnni ye mun ye o la adama i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dɔnnibagaw fo minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan n'o ye mali ye an bɛ bɛɛ fo dɔnnibaga ma bɔ dɔnnibaga la u ka kalanden n'u ka garibu de don sidi babaji jikɔrɔni para kɔnɔ izini kare o la adama dɔnni ye dɔnni de mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ kelen b'a bɛɛ dɔn kelen b'a bɛɛ tiɲɛ dɔnni ye forobakan de i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ foyi dilan ni mobili tɛ i b'a sɔrɔ a b'o de dɔn o fana dɔnni de b'a la dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ moto de dilan a fana tɛ foyi dɔn n'o tɛ o dɔnni de b'a la o la anw ye fɛn min kalan na anw b'o dɔn o de ye jiri ye kuranɛ kolon turabu dɔnni yɛrɛ kɔnɔ anw wolola a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ an bɛɛ tɛ foyi kɛ ni dɔnni baara tɛ inshallah wolo a kɔnɔ mɔ a kɔnɔ i y'a sɔrɔ sira jumɛn fɛ teliya la o la ne ka dɔnni baara sira sɔrɔla depuis n mɔkɛ ka se n fa ma ka se n bɛnkɛw ma ka se n kɔrɔw ma ka se n yɛrɛ ma awɔ bɛ se ka hakili jigin bɛnkɛ la n'o ye sufi adama ye n'i ko sɛki sufi adama mali kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ o la ne ba dɔgɔnin de ye sufi adama ye fa kelen ba kelen ah. o la ne bɔra ale la bɔn ne ye n ka denmisɛnninya bɛɛ k'a senkɔrɔ fo ka na se a ka fatuli ma ne ye n ka lamɔ k'ale de fɛ n y'a bɛɛ lajɛlen k'ale de fɛ yen o de kosɔn ne b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ man kan tɛ ka taa mɔgɔ fɛ ten i b'a ɲini k'a dɔn a bɛ min a fa ye jɔn a mɔkɛ ye jɔn a bɔra min ɔ n'i y'o ɲini k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn i kan ka min k'a bolo t'i kamanagan inshallah o ye tiɲɛ ok sidi babaji o diyara n ye ani bɛna baro kɛ dɔn de kan bɛɛ ka taa whatsapp kɔnɔ 00 223 76 33 36 49 n bɛ segin a kan 00 223 76 33 36 49 o ye sidi babaji ka nɛgɛjuru siraw ye karamɔgɔ sidi mhm. an b'a daminɛ fɛn fɔlɔ min na i bɛ lajɛli kɛ mɔgɔ ye wa n'o ye filɛli ye o la adama i ka o ɲininkali diyara n ye mhm. n bɛ lajɛli kɛ mhm. lajɛli ye soubassement de ye mɔgɔ tɛ se ka so jɔ ka sɔrɔ soubassement ma ɲɛ ni soubassement ɲɛna dɔrɔn so tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ o la an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye filɛlifɛn caman de b'an bolo an bɛ lajɛli kɛ ni fɛn min ye mais an ye min ta spécial n'an b'o kɛ adamadenw o ye turabu ye turabu filɛli turabu filɛli parce que n'i ye filɛlifɛnw ta diɲɛ kɔnɔ k'a lajɛ filɛlifɛn min bɛ se ka adamaden bilasira k'i kunnafoniya i n'a fɔ i mago b'a la cogo min na o ye turabu de ye parce que turabu de b'a jira i la ko nin b'i nin kan turabu de b'a jira i la ni garisɛgɛ ye nin de nin de b'i garisɛgɛ la turabu de b'a jira i la i bɛ du min kɔnɔ a bɛ tan turabu de b'a jira i la i ni mɔgɔ min bɛ jɛ la a bɛ tan turabu de b'a jira i la i jigi ye nin ye turabu de b'a jira i la ni hami min b'i la musoko don nafoloko don turabu de b'o jira i la i ka diɲɛnatigɛ bɛ kɛ cogo di a bɛna laban cogo di turabu de bɛ kuma o kan o la anw bɛ lajɛli kɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a ka diɲɛnatigɛ kojugu ko bɛɛ lajɛlen dɔn n'i ye nin fɔ dɔrɔn dɔ b'i sigilen don ko ko dogolen ko dogolen dɔnbaga k'o ye ala de ye ko dogolen dɔnbaga ye ala ye mais a ye sababu dɔw bila n'i taar'u fɛ i bɛ fɛn dɔ dɔn o la an bɛ lajɛli kɛ kɛcogo ɲuman na inshallah tabarikala o kɔrɔ mali kɔnɔ ni mali kɔkan maa maa mako mana jɔ sidi babaji la k'i ka kunko filɛ b'a kɛ b'a kɛ tabarikala o diyara n ye karamɔgɔ sidi i k'a dɔn k'a fɔ ni an bɔra filɛli ko kunna ko kan an bɛna don baara ko la filɛli mana bɔ adamadenw bɛ na mako nɔfɛ an b'a daminɛ fɛn fɔlɔ min na musoko kɛlen bɛ ka cɛ caman haw jaabi cɛw kɛlen bɛ ka saki ta ka taa tunga fɛ walasa u n'u furumuso ka maɲumanko kɛ ka muso furu ka taa n'a ye tunga fɛ sɔmi an ka daminɛ mali kɔnɔ an bɛ taa n'a ye kɔfɛ fɔlɔ olu taalen n'u ka musow ye kolokoto tilegandere dere muso bɛ murut'a la ka taa n'a yɛrɛ ye i bɛ musoko baara kɛ wa O la adama n bɛ musoko baara kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ni ne yɛrɛ ka mɔgɔ ta k'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ kɔfɛ i t'a dɔn ko musow bɛ ka tɔɔrɔ se cɛw ma f'i ka vidéo kɛ musoko kan n'i ye vidéo kɛ musoko kan cɛw b'i ta ka kuma f'i ye musoko la a ka bɔ hakili ma i yɛrɛ b'i sigi ko tuma k'a bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ cogo min na fana i b'a sɔrɔ cɛ dɔw fana kɛlen don ka dimi don musow dɔw fana na o kɛcogo fana na a b'a fan fila bɛɛ fɛ o de kosɔn ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna diɲɛ ko o ko dɔ b'a fan bɛɛ fɛ mɛ n'i da diyara min na i bɛ taa n'o de o la cɛ min bɛ yen nɔ ko muso kɛlen don ka dimi don i la muso kɛlen don ka gɛlɛya ta k'a sigi i da la i ye muso sama ka bɔ n'a ye mali la yan ka taa n'a ye Europe a banna i la ka tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ou bien a tugura dɔ la fɛn bɛ mɔgɔ min bolo ka tɛmɛ i kan adama n'i ni ne ye ɲɔgɔn ye baara b'a la n'an y'a kɛ muso in i b'a furu a bɛ k'i sago ye a bɛ k'i sago ye n'a y'a sɔrɔ a bannen don i la ka taa a bɛ segin n'a y'a sɔrɔ i m'a sɔrɔ yɛrɛ fana a bɛ k'i ta ye parce que fɛn dama dama bɛ yen n'i b'a fɛ ka karamɔgɔ se a dan na dɔrɔn i b'a bila o la musoko baara nafoloko baara adama nin ko in bɛna kɛ sini a datugu aa i bɛ taa kaso la sini a kana taa dɛ ayi n bɛna min f'i ye i tɛ tigɛ i ka karamɔgɔ la f'i k'a bila o la ala k'an bolo o de kosɔn ne b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna i bɛ min dɔn i b'o dɔn n'i sera ka baara kelen dɔn jamana in kɔnɔ yan mali kɔnɔ yan o baara kelen b'i balo fo ka taa s'i ka saya ma foyi ma tiɲɛ i dɔn t'a ɲuman n'i ye kelen ɲuman dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka baara ye muso baara ye spécial i b'o de dɔn adama hali n'i ma baara wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ muso ko baara in b'i balo ka taa s'i ka saya ma o de kosɔn mɔgɔ kelen tɛ se n'i ye question dɔ poser ne kunna n tɛ fɛn o fɛn dɔn n'i y'a ɲininkali kɛ yan ne b'a f'i ye ko n t'a dɔn parce que i tɛ min i t'a dɔn yɛrɛ ye dɔnni dɔ de o la mɔgɔ min bɛ yen n'u b'a fɛ ka nin minɛ k'a di nin ma furu sira fɛ u bɛ ka karabali kɛ sira dɔ fɛ furu sira parce que ne ye nin fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ kanu na n'u ta ɲɔgɔn bɛ na ko a baara kɛ o la anw tɛ kira ye anw tɛ nabi ɲuman ye an ma ci yanni an ka baara kɛ an b'i ɲininka i bɛna furu de yan n'i ko i bɛna furu an bɛ baara kɛ ɔ n'i ko i ta ye kanu ye mɔgɔ minnu bɛ n wele la u b'a dɔn n bɛ min fɔ o la quoi o jaabi bɛ o jaabi bɛ parce que n ye mɔgɔ caman jaabi o la ka tɛmɛ o la o y'o kuma ɲininkali ye inshallah tabarikala o diyara n ye farafinna ni farajɛla aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw jigi da karamɔgɔ Sidi Babaji kan ka muso minɛ cɛwu k'a di cɛ ma walima ka cɛ minɛ cɛwu k'a di muso ma o mɛ sidi karabali sira wɛrɛ bɛ yen nɔ min tɛ muso ko ni cɛko ye parce que i b'a sɔrɔ tuma dɔ mɔgɔw mago bɛ ko dɔ la teliya teliya la a ka se ka kɛ an b'an profiter nin yɔrɔ la k'o ɲininkali kɛ. ee n y'o de fɔ dɔnni ye dɔnni de ye karabali sira fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka karabali kɛ a kɛra cɛ de ye k'a karaba k'a di muso ma a kɛra muso de ye k'a karaba k'a di cɛ ma. a bila i kunna ko fɛn kelen bɛ se ka karabali dɔ kɛ k'a di dɔ ma a n'a kɛcogo don o karabali kelen min bɛ mɔgɔw sama k'u kɛ ɲɔgɔn kan o karabali kelen bɛ se ka mɔgɔw sama k'u bɔ ɲɔgɔn na mais baara n'a kɛcogo don o de kosɔn an ye recherche kɛ cogo min na an b'a dɔn o diyara n ye aw minnu mago bɛ karamɔgɔ sidi babaji la n'aw bɛ jamana kɔnɔ wala a bɛ jamana kɔfɛ mali indicatif kɔfɛ 00 223 o ye kɔfɛmɔgɔw niyɔrɔ ye 76 33 36 49 n bɛ segin a kan 00 223 76 33 36 49 a bɛ taa whatsapp kɔnɔ minnu mako b'a la ka laɲini min kɛ karamɔgɔ sidi babaji fɛ a bɛ don whatsapp kɔnɔ k'a ka laɲiniw bila ni jɛmukan banna ani a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ sidi n'an bɔr'o la e yɛrɛ y'a dayɛlɛ an ye ka ban musoko baara ka gɛlɛn nafoloko ka gɛlɛn bɛɛ bɛ nafolo fɛ nafolo ko bɛ cogo ne b'a fɛ e yɛrɛ b'a fɛ o la adama i ka o kuma kɔnɔ nafolo baara Mali tulo de la kojugu nafolo baara ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ dɔw ko ka tiɲɛ tɛ dɛ ɔ i b'a dɔn o de kosɔn jamana in kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ jaabi foyi foyi ni min ko k'a ta ye tiɲɛ ye i b'o to a ka tiɲɛ kan n'i ko i ta ye tiɲɛ i bɛ to i ta kan o de b'i lafiya mais ni nin ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye ne ko ko tiɲɛ don diyagoya n'i ko k'a ka sɔn i ta ma aw tɛ ɲɔgɔn ye sɔsɔ i b'a tigilamɔgɔ ɲininka ko ko suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko iza wagati ko ala y'a bila kuranɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ mun ye mɔgɔ caman bɛ kuma ale kan sura min kumana nafolo kan o ye iza wagati de o de kosɔn ne b'a f'i ɲɛna ni mɔgɔ o mɔgɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ taa ɲɛɲini fɔlɔ mais maliyɛnw bɛ ka nafolo baara ɲini cogo min na a tɛ ten n y'o f'i ye ka tɛmɛ i y'o fɔ an ka baro kɔnɔ i y'o fɔ mɔgɔ tɛ se ka nafolo baara kɛ k'a di mɔgɔ ma ko diɲɛ don o don ko fɛn dɔ bɛ poyi i ye k'i bɛ nafolo sɔrɔ kɛcogo t'o la ni morikɛ y'o sɔrɔ a tɛ publicité kɛ bilen aa n'o bɛ sɔrɔ ayi sɛgɛn t'o la kɛcogo t'o la quoi ka bee dilan k'a di mɔgɔ ma ko don o don i b'a dayɛlɛ nin wari hakɛ de bɛ bɔ kɛcogo t'o la daga don a dagalama o ka gɛlɛn e y'a faamu wa parce que n bɛ fɛ ka min fɔ fo mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ wari ye ɲinifɛn de karamɔgɔkɛ bɛ baara de kɛ k'a d'i ma sababu bɛ bɔ yen i bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ sira de don voilà ni baara kɛra k'a d'i ma ko nafolo baara ye sababu ye sababu bɛ na sira min fɛ jɔn si t'o dɔn ni ala tɛ se ka taa mais mɔgɔw bɛ weleli kɛ u b'u ɲininka ko nin wari yɛrɛ bɛ na na cogo jumɛn k'a bɛ na na cogo jumɛn u b'i ɲininka o t'a ban ye dɛ u bɛ tila k'i ɲininka fana ko i bɛna nafolo baara min kɛ k'a bɛ ɲɛnabɔ don jumɛn tile hakɛ tile hakɛ min kɔnɔ u t'a fɔ ko kalo dɛ min b'i ɲininka ko kalo o man ca dɛ u b'i ɲininka ko tile joli kɔnɔ k'a bɛ ɲɛnabɔ n bɛ se ka nafolo sɔrɔ adama hali mɔgɔ min bɛ baara kɛ banki la n'a ye tile hakɛ dɔ d'i ma k'a fɔ ko nin don i bɛ kɛ nafolotigi ye i sigi k'a lajɛ n'a y'i kɛ nafolotigi ye a laban ye kaso ye o la fɛn dɔw bɛ hali ni dɔnnibaga ma kuma ni i yɛrɛ ye hakilitigi ye i b'i sigi k'i hakili munumunu k'a lajɛ a bɛ ka min fɔ est-ce que tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wala nafolo baara bɛ ne bolo ne tɛ délai d'i ma k'a fɔ ko nin don k'i bɛ kɛ nafolotigi ye mais nafolo baara min bɛ ne bolo adama ni danga de b'i kɔ n'i y'a kɛ ala bɛ fɛn dɔ k'i ye nafolo baara min bɛ ne bolo a bɛ se sigiyɔrɔma damadama ma mais an ye min jira diɲɛ na diɲɛmɔgɔw ye min ye o ye nɔnsi b'o la nɔnsi kelen kelen n t'a fɛ vidéo in ka jɛ kabako kabako caman bɛ nɔnsi la ala ye kabako dɔw kɛ nɔnsi la a m'a kɛ danfɛn foyi la o kɔfɛ n bɔra ni sɛfinman kɔnɔntɔn n y'o fana o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ i bɛ mali ta k'a lajɛ mɔgɔ tɛ se ka dalu tɛ se ka k'i bolo k'a fɔ ko mali bɛɛ k'i ka dalu ɲɔgɔn tɛ o ye nkalon ye i y'a faamu i kɛra cogo cogo i y'a sɔrɔ mɔgɔ de bolo mais ne bɛ dalu min ta k'a jira maliw na u k'a dɔn k'a fɔ anw b'a ta yɔrɔ min na an bɛ se ka jamana ye sɛgɛsɛgɛra parce que maa minnu y'a di anw ma kabini ala k'u da u tɛ image fɛ kabini ala k'u da photo ni vidéo u mako t'o la internet u mako t'a la adama ne ka cɛkɔrɔba y'a fɔ ne ɲɛna ko siri ni dɔnni b'i la dɔnni min bɛ yen n'i y'a kɛ i mago kana jɔ télé la i mago kana jɔ radio la i kana i mago kana jɔ image foyi la mhm. n'i y'a kɛ k'i to i ka so i bɛ balo mhm. mais fɛn dɔw bɛ yen n'i ma bɔ n'a ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ni nkalon cayara ni tiɲɛ ma kuma tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya ah, ni tiɲɛ ma kuma nkalontigiw b'aw dun dɛ o la sɛfin kɔnɔntɔn mali kɔnɔ mɔgɔ min b'a jira mhm. k'a b'a dɔn k'a dalilu b'a bolo a bɛ se ka kɛ n'i y'a kɔnte kelen fila saba ne tɛ bɔ sabanan kɔnɔ ne ma mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ k'a kɛ dɛ mais n b'a dɔn a kɔfɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ ka kɛ fana i y'a faamu wa o ye dalu dɔ ye nafolofin kan mhm. k'a baara kɛ k'a d'i ma i k'a sɔrɔ kɔrɔ t'i don jahanama kɔnɔ ni jahanama ko kuma mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ah. adama ɲininkali ka fisa a ko la dɛ i bɛ mɔgɔ yɛrɛ de lajɛ fɔlɔ mhm. mɔgɔ min bɛ ka kuma nin mɔgɔ qualité jumɛn de don silamɛ de don wa kafiri de don o lajɛ fɔlɔ mhm. mɔgɔ caman bɛ nin ɲininkali in kɛ ne la ne b'a f'i ye n'a y'a sɔrɔ ne tun ye kafiri de i bɛ ɲininka de an bɛna fɛn min kɛ k'a d'i ma est-ce que kafiri baara don a bɛ bɛn wa Hali n'i ye milliardaire ye unhun hali n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i bolo n'i nana o baara sugu la ko ne k'a kɛ k'a d'i ma ne b'a fɔ n t'a kɛ unhun parce que munna mɔgɔw b'a fɔ ko mori bɛ sɔn diɲɛ baara bɛɛ ma o ye nkalon de ye aw tɛ sɔn a bɛɛ ma ayi n'o kɛra mori eh, kafiri ni silamɛ différence kan ka don a ni ɲɔgɔn cɛ aa ah, danfara tɛna y'o la dɛ hali aw yɛrɛ man ka sɔn k'o tigilamɔgɔw bɔ aw ka médiaw la ɔ an kɔni m'o dɔ ta fɔ i y'a faamu wa bon o la anw bɛ baara minnu kɛ nafolofin na conséquence t'a si la parce que fɔlɔ i b'a ye u tun b'a fɔ ko n'i ye nin baara kɛ nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la fɔlɔ ni denmisɛnnin tun ye nafolo kanu a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma siga t'a la bɛlɛdugu hali sini an ka cɛkɔrɔbaw b'o fɔ an ɲɛna i y'a faamu wa o la ni denmisɛnnin ye nafolo kanu u b'a f'i ye kana sɔn ka nin baara in kɛ dɛ n'i y'a kɛ i bɛ jeni tasuma na n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'o kɛra nin bɛ siran a kanu nafolo kanu bɛ bɔ a la nafolo kanu bɛ bɔ a la dɔɔni fɔlɔ mɔgɔ caman tun bɛ mɔgɔw bagabaga n'a ye mɛ a t'a yira k'a fɔ ko sɛfin baara min filɛ nin ye k'a tɛ se ka juguman kɛ a bɛ juguman kɛ dɛ i b'a sɔrɔ o exemple ye jumɛn muru b'i bolo i bɛ tile ka nan tigɛ i bɛ tile ka baara kɛ n'a ye mɛ n'i y'a kɛ ka mɔgɔ sɔgɔ don o don i b'a dɔn ko kojugu don nantigɛla ɲuman don dɛ o la o kɔfɛ fana an bɔra ni tu sɛ ye tu sɛni toujours adama ne bɛ recherche kɛ dɔnni kan ne bɛ dɔnnibagaw yɔrɔ dɔn mhm. walahi dɔnnibagaw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ mali dugukolo sanfɛ u bɛ yan wa mɛ bi diɲɛmɔgɔw y'a ɲini yɔrɔ min a tɛ yen ah, parce que bi u b'a f'i ɲɛna ko n'a ma ɲɛ ko karamɔgɔkɛ bɛ nafolo baara kɛ k'a d'i ma k'a lajɛ fɔlɔ ni nafolotanya tɛ karamɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ o ye nkalon de i y'a faamu wa mm, ka sababu kɛ mun ye mhm. bi maliyɛn ye nafolo kɛ etazi de mhm. o tɛ i ni dɔnnibaga bɛ bɛn kabila la k'a dali siso ɲuman t'a bolo adama i ni dɔnnibaga bɛ bɛn maliyɛn ye e, dɔnni kɛ sɔrɔ ye bazɛn mhm. i ni dɔnnibaga bɛ bɛn a ka fini farafaralen don mɛ n'a ko i tɛ si i tɛ si mhm. gari gari kɛlen don k'a kala ni miseli n'i tɛ yɛlɛma yɛlɛma voitiriw kɔnɔ mhm. n'i ko k'i bɛ nafolo baara kɛ maliyɛn b'a f'i ye ko nkalon don f'u k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye donc nin bɛɛ dɛsɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ dalu yɛrɛ yɛrɛ b'a nin bɛɛ lajɛlen dɛsɛ bɛ n'i y'an mɔkɛw n'an bɛnbaw ta k'a lajɛ a dɔw ma mobili mara ɔ mɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔn t'olu la u ma étage jɔ mɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔn t'u la bon n'i y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ la ko mobili de ye dɔnni ye étage de ye dɔnni ye bazin de ye dɔnni ye a bɛ se ka kaliya ka nin bɛɛ lajɛlen juru ta n'i nana a b'a wari bɔ i kun minnu bɛ k'a lamɛn u b'a dɔn n b'a fɛ ka kuma min fɔ bon ni e nan'i sigi bi rezo kan bi i bɛ se kuma na dɔɔnin b'i kun i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ni e y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko ni bazɛn t'i bolo k'o b'a yira i tɛ dɔnniba ye ni etazi t'i bolo o b'a yira i tɛ dɔnniba ye ni vuwatiri t'i bolo o b'a yira i tɛ dɔnniba ye o tuma ala ye dɔnni kɛ minnu na ni ala ma se don olu ma olu bɛna fɔ cogo di u bɛna kɛ cogo di mɔgɔ t'i ka bi sɔrɔ lajɛ ka gɛlɛya bila i kɔ ɲɛ an yɛrɛ ka bi kama wala ka ɲinɛ a sini kɔ ka ɲinɛ a sini kɔ an bɛnkɛw an mɔkɛw an faw olu y'a kɛ ka ɲɛ n'an b'o hɛrɛ de la bi mɛ anw fana kan ka jumɛn de kɛ anw kan k'a ɲɛ de pour que an taalen fana kɔfɛ minnu bɛ na olu k'a kɛ ka ɲɛ mɛ n'anw y'a tiɲɛ minnu bɛ n'an kɔ a bɛ juguya ni nin o la nafoloko sira fɛ tu sɛ ne bɔra n'a ye mali kɔnɔ i sigi k'a lajɛ vidéo kɛlaw lajɛ mɔgɔ min bɔra n'a ye n kɔni ma deli ka taama fɔ adama bamanankɛ cɛkɔrɔba kelen de ne kalan nin dalu la tu sɛni o de kosɔn diɲɛ laban tile na n'i ko k'i bɛ daga dilan bi maliyɛn de b'i ɲininka ko mun ni mun bɛ k'a kɔnɔ n'i ye ne ɲininka o la dɔrɔn ne b'a fɔ k'o tuma e de ye karamɔgɔ ye o ye ne ka ɲininkali ni ne ko n bɛ daga dilan karisa i b'a dilan joli i b'a dilan na i bɛ se k'a dilan n'a banna mais nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la o ye ko wɛrɛ bon o de kosɔn bi dɔnnibaga bɛ nin sigi ni daga ye nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la c'est à dire ni fɛn min bɛ k'a la n'o yɛrɛ fɔndala yɛrɛ cayara i b'a ko vraiment ko nin de y'a ye ka sɔrɔ t'a ye n yɛrɛ daga bɛ sin ka na plateau ka direct mais nafoloko sira fɛ an tɛ don di mɔgɔ ma an tɛ dala di mɔgɔ ma an tɛ waati di mɔgɔ ma n'i y'a kɛ i b'a ye n'a kɛra bi n'a kɛra bi o b'i ka ɲininkali jaabi na alhamdulillah ni maaw y'i wele u b'i sɔrɔ o ka gɛlɛn an ma dɛ an ka o bɛ sɔrɔ adama an b'o kɛlɛ la kosɛbɛ adama karamɔgɔw tɛ kelen mɔgɔw ka kow kɛcogo tɛ kelen vocal min bɛ ne kun nkalon man ɲi ne tɛ se k'a bɛɛ lamɛn lajɛbɔ a y'a kuloma tɛntɛn i y'a faamu wa appel min bɛ don ne kun ne tɛ se k'a bɛɛ lamɛn fo mɔgɔ k'a dɔn jamakulu saba de bɛ karamɔgɔ nɔfɛ e min bɛ whatsapp la e y'i ta dama jamakulu ye minnu b'i wele appel normal la olu y'u ta dama jamakulu ye adama minnu bɛ sigi i kɛrɛfɛ ko karamɔgɔ an b'a fɛ k'i kunko ɲɛnabɔ olu y'u ta dama jamakulu ye mɔgɔ kelen tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ o la ne ye cɛ min barrière tɛ ne ni n ka baarakɛlaw cɛ o kɔrɔ ye di i b'o dɔn ne ka telefɔni tɛ mɔgɔ dɔ bolo k'o de bɛ nin reçoit o de bɛ nin kɛ ayi bɛɛ ne de bɛ kuma bɛɛ ne de bɛ kuma Y'a faamuya parce que bɛɛ lajɛlen n'a ka ko kɛcogo don ni ala y'a latigɛ ni minnu ka kuma ni ala y'a latigɛ ni minnu ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'olu bɛ kuma ni ala b'a latigɛ hali n'i yɛrɛ faga n'olu tɛ se ka kuma o de kosɔn ne bɛ tilen k'a jira mɔgɔw la karamɔgɔ tɛ ala ye kira tɛ nabi tɛ a ma ci mais sababu b'a bolo n'a y'a kɛ ala bɛ sɔn n'i taara karamɔgɔkɛ nɔfɛ n'a ye baara k'i ye n'a ma ɲɛ ala m'i ka sababu de k'a bolo mɔgɔw bɛ tilen ka ne wele n taara yan fɛ dɔrɔn ko he hmm. i taara min fɛ ala m'i ka sabu de k'a bolo hmm, hmm. ne tɛ mɔgɔ lagosi a bɛ fɛn dɔn kana fɔ a tɛ fɛn dɔn voilà a bɛ ten de e de ta t'a bolo i b'a sɔrɔ ne min bɛ ka kuma sisan sisan dɔ sigilen don a b'a ko sidi tɛ foyi awɔ siga t'a la mais i b'a sɔrɔ dɔ fana sigilen don a b'a ko sidi ɲɔgɔn tɛ fɛn dɔ dɛ o diɲɛ yɛrɛ de bɛ ten dɔ tigɛlen b'i la dɔ sɔn b'i ye diɲɛ bɛ ten de Wala i ka da ye da in sa tari i bɛ sɔrɔ so min ye an ka taa jɛmu kuncɛ yɔrɔ la sidi bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na numéro fila don a bɛ passer bɛɛ kelen kelenna tɛsi sanfɛ a ka numéro zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-seize trente-trois trente-six quarante-neuf n bɛ segin a kan zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-seize trente-trois trente-six quarante-neuf n'i y'o gosi dɔrɔn i ni karamɔgɔ sidi babaji a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen k'a mako sufi i bɛ papiye ko baara kɛ tungarankɛw adama an bɛ papiye ko baara kɛ tunga ka gɛlɛn kojugu ne taara yɔrɔ minnu na olu kɔni ta ka jugu dɛ adama mɔgɔ b'a fa bila k'a ba bila k'a kɔrɔ bila k'a dɔgɔ bila k'a balimaw bila k'a sinjiw bila k'a kɔ don a furumuso n'a denw na k'a bɛ taa fɛn ɲini tunga fɛ gɛlɛya de bɛ k'a sababu ye suma ka di bɛɛ ye i ka to i ka denbaya kɛrɛfɛ mɔgɔ caman b'an wele papier ko la papier ko ye fɛn dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ ni karamɔgɔ k'i ma k'a bɛ dɛlɛ d'i ma ko nin don k'i bɛ papier sɔrɔ i ka wari bila i kun awɔ segin yɔrɔ in na tan adama papier ko la ni karamɔgɔ k'i ma k'a bɛ don dɔ d'i ma ko nin don k'i ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ i ka wari bila i kun kana sɔn ha adama i ye cɛ o cɛ ye dɛlɛ di ba la gɛrɛgɛrɛ b'a nɔfɛ walahi n bɛ segin a kan sanga ni waati maa min ɲɔgɔn dɛlɛdila ba tɛ nin don nin bɛ kɛ tan nin waati nin bɛ kɛ tan k'i sigi k'a lajɛ ala tɛ jɔn yɛrɛ de minɛ f'i ka kuma Est ce que i bɛ k'a faamu, kojugu kɛ, n tulo b'i la, a b'i n'a fɔ dudenw ni dutigi sigilen aw bɛɛ lajɛlen bɛ baro la, unhun, duden dɔ ka se k'i jɔ dɔrɔn ko dutigi ma ou bien k'i jɔ bɛɛ cɛ la, a diyara dutigi ye a ma diya dutigi ye n bɛ nin kɛ, unhun, ɛ n'i ye dutigi ye n'a y'a sɔrɔ i ye dutigi yɛrɛ yɛrɛ k'i se bɛ ko dɔ la a b'i défendre i b'o bali fɔlɔ k'a jira a la k'a fɔ ni ne tɛ a tɛ se ka kɛ, kosɛbɛ, bon jɔn ni Ala cɛ bɛ ten de, n'i ko n bɛ nin kɛ nin don n bɛ nin kɛ nin waati n bɛ nin kɛ tan Ala t'i minɛ f'i ka kuma i kɛlen k'i ka wari minɛ k'a bila i kun waati min na a b'a fɔ ne tɛ pressé i ma A tigɛ dɛ an k'an mɔkɛ lajɛ an k'an fa lajɛ an k'an bɛnba lajɛ u nana ni sira min ye an ka caman ci wala ne y'o de fɔ adama ne ye daraki dilan i y'a fɔ sanubɔ masin miliyɔn saba ani waa kɛmɛ miliyɔn saba ani waa kɛmɛ miliyɔn wolonfila ka daraki bila ba kan ne t'a dɔn étage bɛ jɔ k'i bɛ don a kɔnɔ kana nin fɔ ne t'a dɔn ko moto bɛ san ou bien n t'a dɔn ko mobili bɛ san

ɔ ni diɲɛ yɛlɛmana i bɛ yɛlɛma mais i bɛ sira min kan kana bila o la anw ti dɛlɛ di mɔgɔ ma o la maa min bɛ yen nɔ n'a mago bɛ papiye la ko papiye ko gɛlɛyalen don a da la tubabuw ka sariya n'an ka sariya tɛ kelen i yɛrɛ karamɔgɔtɔ i dɔnnibaatɔ i bɛ avion ta i bɛ taa faransi dugukolo sanfɛ ko dɔw bɛ yen nɔ n'o donna i ka biye la n bɛna min f'i ye i ka biye bɛ annuler i b'a makɔnɔ ni dɔnni b'i la a régler k'a bila a nɔ na ko n tɛ segin kɛcogo t'o la fo jɔn k'a dɔn ko ala ko ye tiɲɛ kira ko ye tiɲɛ karamɔgɔ ye sababu ye an ka jɛ k'a di ala ma a bɛ nɔgɔya adama kunko dɔ bɛ se ka na ne da la sisan sisan ne ni n ka dɔnni bɛɛ ne tɛ se k'a ɲɛnabɔ ne bɛ gɛrɛ i la sa k'i ɲininka ko aa ko adama ko nin ko in bɛ cogo di i bɛ sira yira n na e kun i bɛ tɛmɛ mais ne ko n bɛ n sigi yen n ka so kɔnɔ ni n ka dɔnni ko n b'a régler tile bɛ gan n na o yɛrɛ de ye dɔnni ye siga t'a la o la mɔgɔ min bɛ yen ni papier ko gɛlɛyalen don a ma a ye ko caman k'a nɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ n'a y'a kɛ ni min bɔra a la o de ye tiɲɛ ye dɛ tabarikala inshallah an y'i ka papier ko témoignage caman sɔrɔ Voilà. i yɛrɛ ka seereyaw bolo ma Caman. mɔgɔw ka kibaruyaw la o tɛ baasi an b'a kuncɛ ni fɛn min ye o ye sanuko ye i bɛ sanuko baara kɛ wa o la sanu baara an bɛ sanu baara kɛ n'a fɔra ko sanu o ye bakuruba de ye

mɔgɔ min bɛ sanu ɲini la i n'a fɔ darakiw o y'a ta dama baara ye o y'a dama o fana ye sanu baara ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kaba de b'u bolo u bɛ sanu si o y'a ta dama baara ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ sanu san k'a feere nin bɛɛ lajɛlen ye sanu baara ye mais a si tɛ kelen damanda la ko bisimilasi o la hali o yɛrɛ la adama ne yɛrɛ bɛna don deli la quoi ee i deli la parce que n b'a fɛ ka min f'i ye ka na bi n'i ko maliyɛn ma ko inshala an ka jɛ k'a di ala ma a b'a ko nin tɛ fɛn dɔ f'i ka fɔ nin bɛ kɛ sini inshala o kɔrɔ ye min ye i b'a dɔn ko ni ala sɔnna n'i ye ɲamakalaw ye k'a fɔ o y'olu ka ɲamakala kanukan de ye k'i ladimi mhm, i ka fɛn di i ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye quoi inshala ni ala sɔnna mhm. ɛ ni ala ma sɔn ko min ma fɛn tɛ dugukolo hali ni ala ma fɛn ma kala yɛrɛ tun tɛ se a tɛ kɛ o mais dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ dɔrɔn ko non ko cogoya tɛ yen quoi ko salamuru y'an tɔɔrɔ dɛ u bɛ tile k'a fɔ an ye adama n'i ye délai di ne yɛrɛ bɛ exemple ta n'i ye délai di video o video la o video bɛ vue min sɔrɔ video tɛ min b'a sɔrɔ wa i bɛ appel min sɔrɔ a la i bɛ appel min sɔrɔ la i bɛ wari min sɔrɔ la i t'o sɔrɔ foyi la mais ne ko n'i y'o wari minɛ ka délai di sa o délai in don tɛmɛnen kɔfɛ sa a bɛna kɛ di i b'i jɔ i malo kɛnɛ kan a bɛ gɛlɛya dɛ o la maa min bɛ yen nɔ n'u mago bɛ sanu baara la ne ka mɔgɔ caman bɛ damanda la o damanda ka dɔgɔ an da fɛ mɔgɔ minnu tɛna sanu baara kɛ ne bolo mais ni ala ye min ka sago kɛ n bolo n'a y'a kɛ ka dun a bɛ réussir ni min ka sago tɛ ne bolo hali n'i yɛrɛ faga kɛcogo t'a la tarikala i ka bi wele ma da kan n'i ka foli kan waati cogoya o la kuma laban kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma numéro kelen pe dɔrɔn de bɛ siri la an tun bɛ orange ni malitel di mais an ye malitel di jɔ a mɛnna 76 33 36 49 Numéro ye 00 223 kɛlen kɔfɛ 76 33 36 49 k'a jira maliyɛnw na u ka da dɔnni na dɔnni ye tiɲɛ ye u ka dɔnnibagaw bonya n'i ye dɔnnibaga ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a bɛ kɔ la a bonya dɔnnibaga bɛ neni jamana o jamana kan dɔnnibaga bɛ lagosi jamana o jamana kan i sigi k'a jamana lajɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dɔnnibagaw ka kɛ hɔrɔn ye hmm. kuma in ka girin dɛ hɔrɔn cogo di a fɔra minnu ye u b'a faamu dɔnnibagaw ka kɛ maa tilennen ye mhm. dɔnnibagaw ka kɛ maa laadiri ye mhm. dɔnni baara kɔnɔ mhm. adama ni ni tilennenya kun jɛra ou bien ni baarakɛla kun jɛra saya de b'aw fara mɛ an t'a fɛ video ka jan komi an bɛ kuma laban o la bɛɛ folen don maa min sera ka na ne fɛ maa min ma se ka na ne fɛ ala k'aw bɛɛ lajɛlen ka hami bila gɛlɛya ni degun ni tɔɔrɔ minnu b'an kan ala k'a bɛɛ wuli muhamadu bonya kama bi don bonya kama sɔli ala so wa minnu b'u sɔrɔ sɔrɔ u b'u sɔrɔ adama i ka o yɔrɔ la minɛnw b'u se yɔrɔ sɔrɔ dɔw bɛ se joona dɔw tɛ se joona waatiw tɛ kelen tumaw tɛ kelen i b'a sɔrɔ i balima dɔ bɛ faransi hali n'i yɛrɛ ye minɛn ta k'a fɔ k'i b'a bila ka d'a ma tuma la yann'a ka s'a ma bɛ gɛlɛya o la dɔw bɛ yen i bɛ minɛn d'u ma minɛn bɛ se ka taa yɛlɛma sira la bɛɛ u t'a dɔn tan tari ni mɔgɔ ye wari bɔ tan k'a ka minɛn ma s'a yɛrɛ bolo kɔnɔ ale tɛ se ka foyi faamu i y'a faamu wa o la o de kosɔn ne bɛ to ka video kɛ tuma dɔ la ko ni maa minnu ka minɛn ma u sɔrɔ k'u k'a fɔ n ye ka fisa hakililajigi don i y'a faamu o la maaw b'u ka minɛnw lasɔrɔ inshallah o diyara n ye an ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de tun ye sufimori ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma karamɔgɔ sidi babaji an ko a ma ko sufimori a sigiyɔrɔ bɛn bɛ para jikɔrɔni izini kare la a ka nɛgɛjuru sira ye nimoro kelen pe 00223 76 33 36 49 n bɛ segin a kan 00223 76 33 36 49 aw ni ce nin pasi ninnu sugantili la o dɔ ye kabala meja ye o dɔ ye bɛjɛ meja ye o dɔ ye gandi maliyɛn ye o dɔ ye teriya meja ye ani pasi wɛrɛ minnu bɛna ja in sɔrɔ waati nataw la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sijo la hawuta min kɔnɔ bi o de tun ye kabala sijo ye aw ni ce kabala sugantili la aw ni ce pasi ninnu bɛɛ kanu